Mkulu wina nayenso wodziwa kuluka mawu anakamba zokhudzana ndi kudutsa kwa masiku, kudutsa kwa miyezi, ndi kutha kwa zaka mmene zikuchitikira. Ananena m'Chiluya kapena kunena kuti, Inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha, kuti ndithu ife anthu timakhalatu tikusangalala masiku akamadutsa, kuti a ndakwaniza chaka, ndakaniza, ndakwanitsa zaka ziwiri, nkumasangalala. Wa kullu yawmin madha yudni min al ajali. Akuti tsiku lina lililonse chimene tingadziwe n'chonena kuti tsiku limene, lina lililonse limene ladutsa limatiyandikitsatu ifeyo ku ajal, ku nthawi yokhazikika, ku nthawi yoikika imene Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ anamulembera munthu wina aliyense kuti adzakhala pano pa dziko lapansi. Fa'mal li nafsika qabla al-mawti mujtahidan, Choncho, munthu ngati Msilamu, uyenera kugwira ntchito yodzigwirira iwe wekha kuti ikakuthandize kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'âlâ imfa isanakudzere, imfa isanafike, ukhale munthu wolimbikira pogwira ntchito zosiyanasiyana zomusangalatsa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'âlâ. Fa inna ar-ribha wal khusrana fil 'amal, ndithu zinthu zonse ziwiri, kupambana kapena kuluza kwa munthu, tikunenatu pano pa dziko lapansi komanso tsiku lomaliza ku Aakhirah, zagona pa ntchito imene munthu angagwire. Pamene Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la watipatsa inu ndi ine mpata ndikufika chaka chimenechi, chaka chatsopano, tikunenatu chaka chathu ife Asilamu, tiyeni timuyamike Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la. Tiyeni timuonese Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la kuti ndithu ife tikumuyamika, kumthokoza ndi kumtamanda Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la. Zimenezi zingaoneke bwanji? kudzera mu ntchito zimene ifeyo tingagwire, tikunenatu ntchito zabwino. Nuh alaih salaam akuti ndithu tsiku lina anafunsidwa funso ndi anthu amene analipo a nthawi imeneyo, Suila anha atwalu nnaasi umran, kuti anafunsidwa, anha, tikunenatu za dziko lapansi, adduniya, munthu amene anakhala zaka zochuluka pano pa dziko lapansi, Mmene tikudziwira kuti Nuh alaih salaam ndithu anakhala pano pa dziko lapansi zaka zambirimbiri zoposa 1000, ndiye anam'funsa anthu amene anamuona kuti, Ah, Nuh, Mulungu Allahu subhaanah wa Ta'la anamudalitsa Noah ndikukhala zaka zochuluka chonchi, anthu anam'fikira ndikum'funsa funso kunena kuti, Kaifa wajadta dunya, kuti kodi iwe Noah, Pa zaka zochuluka zimene Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la wakupatsa kukhala pano pa dziko lapansi, kodi dziko lapansi waliona bwanji? Tatilongosolera ife experience yako ya dziko lapansi, ungalilongosole motani? Nowa kapena kuti Nuh alaih salaam anayankha kunena kuti, Wajadtuha kadarin laha babani, kuti ndithu dziko lapansi ineyo mmene ndalionera zaka zochuluka zimene ndakhalazi, Ndangoliona ngati mmene imakhalira nyumba imene ili ndi makomo awiri, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar, kuti kungokhala ngati kuti ndalowa pakhomo la nyumba imeneyi nkuyenda ndikukatulukira khomo linalo. Apatu zimene amatanthauza nzonena kuti ngakhale kuti anakhala zaka zochuluka pano pa dziko lapansi, koma ndithu zimangokhala ngati kuti wakhala kanthawi kochepa. Zimene zikutanthauza kuti kwa ife Asilamu amene Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ watidalitsa ndikutifikitsa mu chaka chimenechi chatsopano cha 1440 Hijri, tiyeni timuyamike Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ. Tiyeni tizitha kukhala pansi ndikulingalira. Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ mu Qur'an wanena kuti ndithu watiikira usiku ndi usana ndicholinga choti tizikhala anthu olingalira komanso kuganizira. kuti ndithu zimenezi zikutanthauza kuti umoyo wa padziko lino lapansi ndi umoyo wa nthawi yochepa, tiyenera ndithu kukhala anthu oganizira komanso kukhala anthu olingalira pamene tafika mchaka chimenechi chathu chatsopano chimene chikutikumbutsa ife kunena kuti chaka chimenechi pa Chiarabu akunena kuti Aamullah ndi chaka cha Mulungu Allahu Subhaanah wa Ta'ala komanso chaka chimenechi ndi chaka cha Chisilamu, Aamul Islam, komanso Aamul Umma, ndi chaka cha ife Asilamu. Zimenezi zikutanthauza kuti kale Chisilamu chisanabwere, Chisilamu chisanafike, Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam asanapatsidwe utumiki, anthu Aluya powerengera zaka amangotengera pa zinthu zimene zachitika pa nthawi imeneyo, Mmene tikudziwira, Tikamaphunzira ku Siirah kapena kuti mbiri ya Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallama, tikamanena kuti kodi anabadwa chaka chanji, mwachidule timangonena kuti Wulida ar-Rasulu sallallâhu alaihi wa sallama fi aamil fil, kuti Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallama anabadwa mchaka cha njovu, kutanthauza kuti analibe zaka zimene amagwiritsa ntchito powerengezera, amangoona chinthu chimene chachitika chachikulu pa nthawi imeneyo. zimenezo ngakhale kuno kwathu makolo ndithu amapanga zimenezo zaka asakudziwa bwino kawerengesedwe amangotha kuona chinthu chachikulu chimene chachitika pa chakacho mwina chaka chim- mwina chaka chimenecho kunali dzombe zimene zinavuta nkumanena kuti mwana uyu anabadwa chaka chimene dzombe zinavuta kwambiri ndi zina zotero kapena mwana uyu anabadwa chaka chimene mango anachuluka kwambiri N'chimodzimodzinso Aluya nawonso amatero, amawerengezera zinthu kapena zaka potchula chinthu chachikulu chimene chachitika pa nthawi imeneyo, mmene amapangira pa chaka cha mtumiki potchula kuti anabadwa m'chaka cha njovu, kutanthauza kuti Mchaka chimenecho chimene Mtumiki Muhammadi salla Allah alaih wasallam anabadwa, kunabwera ndithu munthu amene amatchedwa kuti Abraha ndi cholinga choti akagumule Ka'bah. Ndiye anakwera, anali ndi njovu yaikulu, choncho chakachi chimadziwika ndi dzina limenelo. Kotero anthu pa Makkah anathawa ndithu, kuthawira mmapiri, atamfunsa Abdul Muttalib. Amene amayang'anira malo amenewa kuti, Iwe n'chifukwa chiyani ukuthawa? Ukuisiya Ka'bah kuti iwonongeke? Anayankha kuti, Inna lil Ka'bati Rabbun yahmiha, kuti nyumba imeneyi, Ka'bah imeneyi, ili ndi Mulungu Mbuye wake amene ataiteteze. Ndiponso tikudziwa zimene zinachitika kuti anthu amenewa otsogozedwa ndi Abraha, Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ anawaononga. Anachita kutsitsa ndithu. Surah yatunthu imene timayisoma mpakana tsiku la lero, Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, kuti kodi sunaone zimene Mulungu Allahu subhana watala anawapanga anthu amene anabwera ndi njovu kuti akaononge Kaaba. Choncho Chisilamu chisanabwere, Aluya amatchula zaka pokamba chinthu chachikulu chimene chinachitika, mmenenso amatchulira Aamul Fath. Chaka chimene Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la anawadalitsa Asilamu atasamukira ku Makka, ku Madina, kenako anali ndi mphamvu anabwera ndithu pa Makka ndikukautenganso mzinda umenewu wa Makka ndikukhala m'manja mwawo, pa Chiarabu amati Aamul Fathi kutanthauza kuti chaka chimene anapanga conquer, kuugonjetsa ndi kutenga mzinda wa Makka. Ndiye zimenezi. zimapitilira ndithu mpakana pamene Mtumiki Muhammadi sallallâhu alaihi wa sallama anabwera kupasidwa utumiki komanso mpakana anamwalira zimenezi zikuchitika. Choncho tikudziwa kuti Mtumiki Muhammadi sallallâhu alaihi wa sallam atamwalira, kenako kunabwera Abu Bakri analamulira, kenakonso panabwera Umar radiyallâhu anhumâ nayenso ndikumalamulira. Zaka zimene tikuwerengetserazi, Al-Aamul Hijri, zinayambira nthawi imeneyi, imene Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anali pa ulamuliro. Anali ndi wali, pa Chiarabu kapena kuti governor, amene amalamulira mzinda kapena kuti dera lina lake lotchedwa kuti Basra. Ndiye analemba kalata kumulembera Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kunena kuti, Iwe Umar! Iwetu ukumatilembera ifeyo makalata otiuza, otipatsa malamulo osiyanasiyana koma kuti makalata amenewa akumakhala opanda date, tareekh pa chiarabu. Ndiye Umar atalandira kalata imeneyi chimene anachita akuti istashara as-sahaba, anawaitanitsa maswahaba kuwasonkhanitsa ndikupanga istishara, kufunsa maganizo. Umar Ibnu Al-Khattabi radhia Allah anhu ndi amene anatipasa ndithu zitsanzo zabwino pa utsogoleri. Anali ndi mphamvu yonse yongopanga decision kuti ah, kalata imeneyi pamene yabwera apa basi ife tiyeni tiyambe kuwerengesera zaka zathu pogwiritsa ntchito date yakuti yakuti. Koma anawaitana maswahaba ndi kukhala pamodzi ndi kukambirana nkhani imeneyi kuti ndithu mukuiona bwanji. Zimenezitu zinachitika m'chaka chachitatu Umar Ibn Al-Khattabi radhia Allah anhu akulamulira, kuwalamulira Asilamu, m'mene tanenera kuti Umar Ibn Al-Khattab radhia Allah anhu anawasonkhanitsa ma Swahaba ndikuwafunsatu maganizo kuti kodi nkhani imeneyi mukuiona bwanji ndipo. anaperekatu maganizo osiyanasiyana. Ena ananena kuti, a Ife tikuona kuti zingakhale bwino, n'zoonadi, tiyenera kukhala ndi chaka chathuchathu. Paja Mtumiki anatiuza mu Hadith yake kuti payenera pazikhala kusiyana pakati pa ife Asilamu zochitika ndi anthu amene sali a Chisilamu. Pazikhala zinthu zina zosiyana kuti izi ndithu ndi za Chisilamu. Ndiye nkhani imeneyi ndi nkhani yabwino, tiyenera kuti tikhale ndi chaka chathuchathu. Ena anapeleka maganizo kuti chaka chimenechi titengele bimaulidir-rasuli sallallâhu alaihi wa sallam kuchokera pa chaka chimene Mtumiki Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam anabadwa. Maganizo amenewo anapelekedwa. Komanso ena anapeleka maganizo kuti ah ifeyo chaka chathu cha Chisilamu chiziyambira bi-bi'thatihi, nthawi imene kap nthawi olo chaka chimene Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam anapatsidwa utumiki. Tikudziwa kuti utumiki Mtumiki wathu Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam anapatsidwa pamene anakwana zaka 40. Ndi pamene ndithu Gabriel, Jibrilu alaihi-salam, anayamba kubwera kwa Mtumiki ndikumampatsa wahi kapena kuti chivumbulutso. Ena amanena kuti tiyeni chaka chathu tiziyambira pa nkhani imeneyi ya bi'tha, kupatsidwa utumiki, wa Mtumiki Muhammadin swalla Allahu alaih wasallam. Komanso ma Swahaba ena anapereka maganizo onena kuti ah chaka chimenechi cha Chisilamu chingakhale bwino tiziyambira bi hijratihî,

Mtumiki ndi ma Swahabah ake atasamuka, kuthawa ku Makka kupita ku Madina, ndi pamene choonadi chinaonekera, chifukwa choti ku Madina anapeza ndithu ma Ansar amene anamteteza Mtumiki Muhammadin sallallâhu alaihi wa sallam, amene anawateteza ma Swahaba, ndipo Chisilamu chinakhazikika. Choncho Umar ananena kuti Hijra ndi chinthu chachikulu chimene chinachitisa kuti. haqqi, choonadi, komanso ndi bodza zisi, zionekere kuti izi ndi zoona, izi ndi zabodza. Komanso anapitirira kunena kuti wal hijratu assasat daulat al Islam, kuti hijra, msamuko, ndi umenetu unakhazikitsa boma la Chisilamu kuchokera ku mzinda wa Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam uja umene umatchuka ndi dzina lonena kuti al Madina. Choncho anagwirizana kuti. a chaka chimenechi, chaka chathu cha ife Asilamu tiziyambira pa Hijira. Nchifukwa chake tsiku la lero tikunena kuti 1440 Hijri, kutanthauza kuti chisamukireni Mtumiki Muhammadin swalla Allahu alaih wasallam min Makkata ila al-Madinah. Komabe anakambirananso kuti nanga kumbali ya mwezi tiziyambira ku mwezi wanji? Ena ananena kuti tiziyambira m'mwezi wa Ramadhan poona kuti m'mwezi wa Ramadhan ndi umene Qur'an yolemekezeka inavumbulutsidwa, ndi mwezi ndithu umene nawonso uli ndi madalitso. Ena ananena kuti tiziyambira m'mwezi wa Rabi'l Awwal, nawonso ndi mwezi wa madalitso umene Mtumiki anabadwa. Koma ena ananena kuti tiziyambira kuwerengesera m'mwezi wa Muharram. Choncho Umar ibnul Khattab. komanso ma Swahaba anagwirizana kuti ndithu chaka chathu chiziyambira pa mwezi umenewu, mwezi wa Muharram, chifukwa ndi mwezi umene uli wolemekezeka. Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an akunena kuti, Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardh, kuti Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala miyezi imeneyi waitchula mu Qur'an kuti ilipo yokwanira 12. M'menemo muli miyezi folo imene ili yolemekezeka, akutanthauzatu miyezi ya Dhil-Qaada, Dhil-Hijja, Muharram komanso ndikukafika Rajab. Choncho mwachidule anagwirizana kuti tiyeni kuwerengesera tizitengera mwe, tiziyambira, m'mwezi umenewu, mwezi wa Muharram. Choncho abale anzanga olemekezeka, tanenatu kuti Mulungu Allahu Subhaanah wa Ta'ala watidalitsatu ife Talowa m'chaka chatsopano. Tanati wina aliyense ayenera kukhala pansi ndi kuganizira kuti, Kodi chaka chatha, nanga zaka zimene zadutsazi, kodi ndi zingati zabwino zimene ine ndapanga zomusangalatsa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'âlâ? Nanga zoipa ndi zingati zimene ndinapanga zomuchimwira Mulungu Allahu subhanahu wa ta'âlâ? Ngati unali m'gulu la anthu ogwira ntchito zabwino, umuyamike Mulungu komanso ndikukhala munthu wopitilira kuwonjezera mphamvu kugwira ntchito yomusangalatsa Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la. Ngati mwina unaona kuti ukupeza kuti unali m'gulu la anthu omuchimwira Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la, babu tawbah maftuh, khomo la tawbah, kulapa machimo, ndithu ndi lotsegula. Uyenera kulapa machimo kwa Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la kuti Ambuye Mulungu Ndikhululukireni pamene mwandipatsa mpata ndikulowa chaka chimenechi. Tamvani mmene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala akulankhulira mu Qur'an mu Surat Al Hashr ayah number 18, akunena kuti, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, kuti, E inu anthu achikhulupiriro! Anthu a Imaan, muwopeni Mulungu Allahu subhaanahu wa Ta'la komanso akuti munthu wina aliyense payekha payekha azikhala ndikuona maa qaddamat li ghad, kuti kodi ndi chiyani chimene ineyo ndatsogoza choti chikandithandize mawa. Mawatu pa ayayi ikutanthauza tsiku lomaliza lokaima pamaso pa Mulungu Allahu subhaanahu wa Ta'la podziwa kuti Mulungu ndi wodziwa china chilichonse chimene munthu angapange. Choncho tiyeni tidziwe kuti kale nthawi ya Mtumiki komanso Mtumiki atachoka ku Madina ngakhalenso ku Makka, anthu ndithu anali akulimbikira pa ibaada, kumpembedza Mulungu Allahu Subhaanahu wa Ta'la, akuti munthu akamadutsa amamva ndithu mmanyumba a mumzinda umenewo mau amene amasonyeza kuti kusoma Qur'an, kumkumbukira Mulungu Allahu Subhaanahu wa Ta'la, amadzuka ndithu usiku ndikumapanga ibaada, ifenso tiyeni ndithu. Tigwiritse ntchito mpata umene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala watipatsa polimbikira ibaada ndi mapemphero osiyanasiyana. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wa sallam analankhula mu hadith yake kunena kuti idha madha thuluthan min al-layli, akuti 1/3 ya usiku ikadutsa, tajalla Allahu ala ibadihi, Mulungu mmene timadziwira mu mahadith osiyanasiyana amatsika kubwera ndithu mtambo wa dziko lapansi ndipo amanena kuti hal min sa'ilin fa u'tiyah, Kodi pali amene akufuna kupempha ndimpatse? Hal min mustaghfirin fa aghfira lah, Nanga pali amene akufuna kupanga istighfar, kulapa machimo, kupempha chikhululuko, ndimkhululukire? Hal min taibin fa atuba lah, Kodi pali amene akufuna tawba, kulapa machimo ake, ine ndimkhululukire? Mulungu Allah Subhanahu Wataala amapanga zimenezi tsiku ndi tsiku. Kutanthauza kuti pamene talowa mu chaka chino chatsopano, Tiyeni tigwiritse ntchito mpata umenewu pompempha Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ zinthu zosiyanasiyana. Komanso tidziwe kuti tikamakamba za chaka cha nyuwani ku Chisilamu tilibe mwambo weniweni oti mwina kusangalala kapena kutani. Zofunika ndi munthu kuziganizira. Sizili ngati mwina anthu ena a mipingo ina amapangira. Ifeyo zimene tingakumbutsane tikalowa chaka cha nyuwani n'chonena kuti. Tidzikumbukira kuti Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala watipangira chisomo, watikondera ndi cholinga choti aone kuti kodi ndi ntchito yanji yabwino imene ifeyo tingagwire yomusangalatsa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala yoti ikatithandize ifeyo pa tsiku lomaliza. Tsiku ndithu limene munthu ndi ntchito yokha yabwino imene ingakamuthandize mmene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala akulankhulira mu surati Al-Kahfi wakamba ndithu kumuuza Mtumiki kuti auze anthu za chitsanzo cha dziko lapansi, akuti chili ngati madzi amene Mulungu amatsitsa, kutanthauza a mvula, amakasakanikirana ndi mimera, zinthu zosiyanasiyana pa dziko lino lapansi, kenako nkumayenda ndi zinyalala kumapita madzi aja. Akufuna kutanthauza kuti dziko lapansi si dziko loti ifeyo tikhale okhazikika nkuiwala kuti tili pa ulendo. Walbaqiyatu sswalihat khairun inda Rabbik, akuti koma zintchito zabwino zotsalira, kutanthauza kuti tikamwalira, zintchito zabwino zimene tagwira ndi zimene zingakatithandize kwa Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la, ndi zimene zingatipatse ife chiyembekezo chabwino kwa Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la kuti ndithu akatilandira pa ntchito zimene ifeyo timagwira. Mulungu Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiuza kuti tiyenera ndithu kumakhala anthu ofulumira pogwiratu zintchito zabwino, baadiru bil amali, kuti muyenera kupanga machawi pogwira zintchito zabwino podziwa kuti kuli ma fitna osiyanasiyana amene ndithu angadze masiku ano, kuli ma fitna ndi mayesero osiyanasiyana amene ifeyo atipeza, tiyenera kukhala anthu ndithu omkumbukira Mulungu Allahu subhanahu wa Ta'la. Timalize ndi hadith ya Mtumiki Muhammad salla Allahu alaih wasallam. pamene anatilimbikitsa ife, pamene tikunena kuti talowa chaka chatsopano. Pali zinthu zambiri zofunika kuchita, koma chachikulu ndi kulimbikira nkhani ya Ibadah, mapemphero, nkhani ya Swalah, kuonetsetsa kuti ukuswali ndithu pa Jamaa. Mu Hadith imene tikuipeza m'bukhu la Muslim imene akutipatsira Abu Hurairah, Radhiyallahu Anhu, Mtumiki, Muhammadin salla Allahu alaihi wasallam ananena kuti, Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa as-saffi al-awwal, anthu akanakhala kuti akudziwa zimene zili mu adhana komanso zimene zili mu swafa yoyambilira, ku Chiyawo timati swafa ya Abubakar, mzere woyambilirawo uli ndithu ndi zinthu zabwino, ma Swahaba amamenyanira kuti akhale swafa imeneyi, ndi akuti anthu akanadziwa zimene zili mu adhana komanso ndi swafa yoyambilira, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, ndipo sanapeze kuti kodi. tingapeze bwanji aliyense akufuna apange Adhan tingampeze bwanji woti apange Adhan imeneyi nde sanapeze njira kupatula yoti apange mma mayere zija amati raffle draw mwina kulemba mayina a anthu 10 amene akufuna apange Adhan nde atole akuti akanapanga zimenezi zimenezi Mtumiki amationetsa kufunika kwa Adhan komanso kufunika kwa swafa yoyambilira chifukwa swafa imeneyi amene amaipeza ndi anthu ambiri amene abwera mwachangu ku mzikiti wa law ya'lamu ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi Akanadziwa anthu anga, umma wanga, ubwino umene uli mu kulawirira, kupita mwachangu ku mzikiti, lastabaku ilaihi, bwezi akupanga mpikisano kuti a tsiku la lero, jumuah ya lero, Asr ya lero, ine ndikakhale nambala wani ofika mu mzikiti umenewo. Walau ya'lamuna ma fil atamata, ma fil atamati was-subhi la atawha walau hawba, habwan. Akuti akanadziwanso, umma wanga ukanadziwa, ubwino umene uli mu Swala ya Isha, komanso ubwino uli mu Swala ya Subh akuti ndithu Ummah wanga bwezi ukubwera ku Swala imeneyo mwina kupezeka kuti ukudwala tsiku limenelo koma ndithu akuti bwezi akuzikoka walau habwan ngakhale chokwawa kuti mpakana apite ku mzikiti Swala isawaduse choncho pamene Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala watidalitsa ndikufika chaka chino chatsopano tiyeni tilimbikire ibada tikhale anthu osinthika timuonetse Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kuti tikumuyamika pa chisomo chimene ifeyo wach- watichitira